naba bịa next week kee ke bụkwanụ bịa next week ị ma ego na-agbafu si from school wee gbafuo ego bịa ebe a ị sịkwa m gbafukwa ego ọzọ nachikwa school next week na m gbafukwa ego ọzọ bịakwa before m fụ Emeka nwanne m nwoke nwanne nke m nwoke n'ụlọ nwanne m nwoke kịta ajụrụ gị ego na ịgbafe a sị gị naba bịa next week biko chiri uche tụma gedo ọga n'iru ka m banye ka m fere
o ịmacha ịmacha were nke a machie aka ịmacha ịmacha mepere m ụzọ ka m banye ịbịakwa anyị na-eme ihe a na-asị ya ike gabanụ m na Gawa.
mepere m ụzọ ka m banye mana ọga anọghị ọ madam ya O- okay so m je gwa madam ị sị na afa gị bụ gịnị gị sị ya na Ekene Nwachukwu bịa ịfụ ya nwanne di ya nke obere sị ya na ọ ọ bịa ịfụ ya nọrọ ka m je gwa ya
kee mgbe ọsị nke a bidozi ị na-abazi m mba a ya-achụ gị n'ọrụ a

nwanne m nwoke kwanụ ị kpọrọ ya nwanne gị nwoke anọrọkwa o, ọ gabakwa Enugu Hey, ọ nọrọ ya
anti kekwanụ mgbe ọ ga-abata nna m amarọnụ m ị ka ịkpọ ya o m cheche na ị kpọ ya okay ọ kwa na ihe kwesịrị ime m chefuo
nsogbu adịrọ ka m bịa ka m kpọọ ya Ah, Ekene i lisigo eh. hmm. i likwa ọfụma o jukwa ya afọ ị chọrọ mmanya ọzọ ka ị chọrọ nri ọzọ mmanya ị chọọ mmanya ọzọ mba ka ọ dịgo m ma jiri na maka na nni gị atọ ụtọ wee riwa afọ ka ọ dịgo ya bụ na i rijuru afọ nsogbu adịrọ mana ị chọkwa nri ọzọ m kpọọ Nneka ebute ị nri rijuo afọ ma mmanya ihe niile anyị nwere ihe niile n'ụlọ a Eyaa, ezigbo nwaanyị ọma Nsogbu adịrọ. Antị nke a ejugo m afọ ka m hafụ iji maka na nni gị tọ ụtọ wee riri afọ m riri afọ m riwa afọ Ekene lie nnọọ rijuo afọ gị ọ kwa ị fụ otu ụlọ a dị ọ ụlọ gị medo obi gị ị fụ nri rie ị fụ mmanya ihe ọbụla masịrị gị na-eme n'ime ụlọ a nsogbu adịrọ ka m jee pụta Ekene ọ na-akụ elekere atọ ị ya-anaba kịta i lisi nri ka ọ i zuchacha ike nri i li tupu ị naba ka kee ka i si aga mba anti abịa m ezumike izuụka na-abịa ebe a anaghị m ana taa izuụka na-abịa ọ dịkwa mma
ọ dị mma nna

Jesus Christ. Hey, obi m. Ke maka ụbọsị nke tata. Adịkwa m okay nne. Olekwanụ otu i me.
Adịkwa m mma. Ehe, asị m ka m jụọ. Ị gwarọzi m? Agwarọzi m gị maka gịnị? Hmm.
Ị gwarọzi m na Ekene ya-abịa tata. Eche m na mụ na gị na-abụ kwekọrịta na tupu mmadụ ya-esi bịa n'ụnọ nke anyị nwa anyị bi na anyị ga-atụkọ uche ọnụ kpaa ya akpa before onye ahụ a na-abịa mana anọzi m tata nụ aka na gate gburugburu ka onye m fụlụ nnọọ bịalụ hello hello ọ bụkwala Ekene
ọmalịcha iwe gị adịkwana ọkụ o nwe ka o si gbapụ m n'uche mana ife a na-eche ehika asịkwa m na mụ agwago amakwazi amakwazi na ife nwa m lozọzịa iwe gị adịna ọkụ nwanyị ọma eziokwu obi m
mana ihe mụnwa chọrọ ikwu n'abalị a Ekene ama nlalụ n'ụnọ ọ ma nlarụ n'ụnọ ị ya-apụ rapụ laptop a i bu ị ya-apụ apụ ị pụọ ọ bụrụ na hotel n'ụlọ ụgbọ amarodị m ihe m na-akpọlụ jee ka i je chọọ ebe Ekene ya-alalụ maka na mụ- a- ọ ma mbata m na Ekene n'ụnọ a tata maka anyị kwekọrịtara ekwekọrịta
ị tara akwụkwọ ka eze gị dị kirizie ụdịlị akụkọ dị ihe nke a n'ụnọ m tala afụfụ wee kpata ego wee lụọ ka ị na-asị m na nwanne m nwoke ama nlarụ ọ bụrụzie gịnị kedụzi ka isi ọzụ gị na ọhụhụ ọzụ gị na-ekwuzi onye nọ gị n'azụ na-ekwu okwu a